An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a jira aw la k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen an b'a a jira aw la k'a fɔ min ye haut conseil islamique maa ɲɛma n'o ye aseyidi serifu usumani madani hayidara a bɛ taama na sikaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye kɛnɛdugu faba ye an b'a jira aw la k'a fɔ a nakun ye min ye ka na bɔ a kanubaaw la minnu y'a kanu sanga ni waati bɛɛ aseyidi serifu usumani madani hayidara san o san a ka na bɔ olu la an b'a jira aw la k'a fɔ nin ye laada ye min yɛrɛ laɲinina haut conseil islamique maa ɲɛma fɛ n'o ye an fa a n'an karamɔgɔ aseyidi serifu usumani madani hayidara a y'a jira k'a fɔ a ka kala ale bolo waati min gɛlɛya b'a kan waati min na ko sikasokaw olu de sɔnna ka jɔ ale jigiya kɔrɔ o de kama k'a tɛ ɲina sikaso kɔ abada o de kama san o san ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sugandi ka na sikaso kɔnɔ ka na a kanubaaw ni k'o bɔ ɲɛnafin na nin waati in na mali ɲɛ mali haut conseil islamique maa ɲɛma a bɛ taama na an fɛ sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira aw la k'a fɔ dɛfu o ɲuman tɛmɛna kosɛbɛ mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ dɛfu maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ɲinan ka dɛfu ko jɔn wala ko a gɛlɛyala olu bolo ko k'a sabu kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ɲinan lesɔn dɔw olu ma dɔw ye o ye ekɔlidenw dɔw olu ka fɔta ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na min ye k'a dɔn k'a fɔ ko surveillance k'a kun jara kosɛbɛ olu bolo ko a bɛ se ka maa caman ni k'olu ja tigɛ ko ni surveillance ko n'a jala k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka maa ekɔlidenw caman ni k'o ja wuli nka nin waati in na maa kɔni bɛ se k'a jira k'a fɔ ko dɛfu kɔni a ɲuman kɔni tɛmɛna mali fan caman de fɛ k'a sababu kɛ min ye ekɔlidenw ani ekɔliden mansaw ye o y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ka sanga ni ɲinan dɛfu kɛlen ye mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na hali n'a ma ɲɛ ni ekɔlidenw olu kɔni ye gɛlɛya min kɔni sɔrɔ o la o de ye fɛn ye min ye k'a dɔn k'a fɔ san o san san o san o ye laada ye sabula dɛfu dabɔra de k'a kɛ min ye ka ekɔliden jolenw i k'a dɔn k'a fɔ k'olu sugandi ka bɔ tɔw cɛma an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka ɲinan san diya ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen la N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Burukina Faso an b'a jira aw la k'a fɔ k'a daminɛ Burukina Faso jamana caman fan caman de fɛ nin waati in na min ye banbaanci kɛlɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Burukina Faso sɔrɔdasiw kɔni olu kɔni bɛ o sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a daminɛ Kaya marabolo la ani a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Burukina kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka yɛrɛ kɔn mɔ nin waati in na fo ka taa bila Dori marabolo maa bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa bila Dori marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko jɔn wala olu kɔni nisɔndiyara nin waati in na ko ka sabu kɛ min ye burukina kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka wulikajɔ min kɔni sabati ka se ka maa jugu k'o gɛn ka bɔ olu ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na ndori marabolo kaya marabolo fo ka taa bila yɔrɔ caman de ma u y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kapitɛni ibrahim tarawele a n'a ka kɛlɛkɛcɛw ko jɔn wala u bɛ ka dankari maa jugu la nin waati in na an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka fiɲɛbɔda di an ma burukina faso kɛlɛ ko in na Ukraine ani Russie an b'a jira aw la k'a fɔ Vladimir Putin a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na hali n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya kɔni bɛ ale ka jamana kan n'o ye Russie ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don sanga a n'a ka waati bɛɛ walasa ka se ka gɛlɛya kan kunbɛn ko n'a ma ɲɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ olu la nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jamana gɛlɛya kɔni bɛ yen nka gɛlɛya in kɔnɔna na olu kɔni bɛna fura sɔrɔ o la an b'a jira aw la k'a fɔ setigi jamana de bɛ yen minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ Ukraine fo ka taa bila ani jamana wɛrɛ caman de ma minnu kɔni bɛ k'o kɔ da Irisi la Vladimir Putin y'a jira k'a fɔ ko jɔn wala gɛlɛya kɔni bɛ ale ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka gɛlɛya in kɔni tɛna se k'a to abada ko olu kan ka mun kɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o yɛrɛ dɛfan k'olu man kan k'o bolo jigin abada Putin a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan walasa ka se ka dankari maa minnu b'a fɛ ka dankari irisi ka ɲɛnamaya la maa minnu b'a fɛ ka irisi yɛrɛ ko ka a sabote k'i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna jɛ n'o ye abada an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔ de wulila n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa jugu dɔw maramafɛn cɛjugu bɛ olu bolo ko olu b'a fɛ ka Putin kɔni kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ka Putin ka fanga kɔni dafiri a bolo ani ka fɛn caman de ta ka ɲɛsin a ma k'a ka fanga tiɲɛ a bolo Putin kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sera ka tɛgɛ da olu maa kofɔlen bɛɛ lajɛlen kun kan ni k'o si latunu ko ka sabu kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka jamana o tɛ sɔn abada ko mɔgɔ dɔw ka tulon kɛ olu ka jamana abada o tɛ sɔn a ma abada o ye maa minnu kɔni si latunu o y'a jira k'a fɔ ko Putin i k'a dɔn k'a fɔ a sɔmina maa kofɔlenw na a mɛnna nka ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko Ukraine ani setigi jamanaw k'olu de tun bɛ ka maa jugu ninnu kɔni kɔkɔma don walasa u ka se ka ale Putin ka fanga kɔni dafiri nin waati in na a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye maa ninnu kɔni si latunu ko maa ninnu kɔni ko tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ tuguni abada Irisi ko k'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye maramafɛn de ta ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka olu u b'a fɛ ka Irisi gouvernement nin k'o kɛlɛ nin waati in na maa ninnu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni si latununna ko o tɔgɔ tɛ fɔ tuguni abada diɲɛ dugukolo o sanfɛ bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni sudan ye jɔn wala min ye k'a dɔn k'a fɔ a ka ca ni kalo kelen ani tile duuru bɔɲɔgɔn ye kɛlɛ kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sudan jamana kɔnɔna na sabula min ye zenerali fila olu kɔni kɔ dawalen bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na Ligue arabe fo ka taa bila Union européenne fo ka taa bila ONU ma ani k'a dɔn k'a fɔ Union africaine ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamana kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ dɛsɛla ko sabula mun na ko min ye sudan kɛlɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ma se ka fura jɔnjɔn sɔrɔ a la kɛlɛ in kɔni ka se ka dabila nka min ye jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɛ ka fiɲɛ kɔni duuru ka se ka jamana in bila sabula o ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ kɔni bɛ ka juguya diɲɛ ma don o don sudan jamana nin waati in na a kɔni ka kalan sudan jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛ don min na fɔ bi bi in na Ninnu kɛra aw ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw ye an sera ka mun lase aw ma